asilikali atamanga yesu getsemani anapita naye kwa anasi kuchoka apo anamutumiza kwa kayafa kenaka anapita khoti lina la yuda from there anamutumiza kwa pilato thereafter herodi Pomaliza anabwerera naye kwa Pilato. Kulakwa kwa Yesu kunali kutchuka komanso kufalitsa uthenga wa Ambuye. Anamuzenga milandu yabodza ndi kumupha. Kuyambira 2020, Alfred Gangata anali m'dziko muno. Apolisi, makhoti amamuona koma sanammange. Lero poti wabweretsa demokrasi ku Lilongwe, ayambapo kumusaka. mukafufuza milandu yake ingokhala ngati ya yesu akuti satifiketi yake ndi yabodza koma umboni alibe inuyo taonani atammanga anamusunga palingadzi kupita kukhoti akuti yayi apite kudowa kumeneko anasinthanso nkumanena kuti abwere ku lilongwe maulendo onsewa akutetezedwa ndi asilikali ochuluka ngati momuja zimachitikira ndi yesu atamangidwa ku getsemani anapita naye kwa anasi kwa kayafa khoti la ayuda pilato herodi and finally pilato history is the best teacher amene walamula kuti alfred gangata amangidwe ndi m'bale wake wa chakwera ex mwanga jaji amene akuzenga mlandu ndi wa mcp anamutumiza ku dowa komwenso kuli jaji wa chimwendo potero anamubwezeranso ku area 3 zonsezi ndi umboni onena kuti boma la mcp lagwa m'malo motsitsa mitengo ya zinthu akulimbana ndi anthu kodi nthawi yonseyi anali kuti posachedwa donald trump wachenjeza kunena kuti malawi has fake passports mapasipoti ndi osaloledwa amene amatsogolera popanga mapasipoti nick chakwera kamajekete ndi anzake sakumangidwa koma akulimbana ndi milandu yaying'onoying'ono milandu yakenso yabodza inu norman chisale akuzengedwa mlandu wa satifiketi koma satifiketiyo palibe alfred gangata ali ndi satifiketi ya msce analembera kudedza a mcp akunena kuti iweyo sunaphunzire kudedza takumanga umenewunso ndi umbuli timaona anthu ambiri amakalemba mayeso ku sukulu kumene sanaphunzire same applies with alfred gangata imcp akudziwa kuti certificate yo ndi ya original ndi alfred gangata that is why akumuzuza ndikuwuzeni mlandu umenewu ukanakhala wolondola imcp akanampeza kuti mkulu ameneyu ndi wolakwadi ali ndi certificate ya feki akanam'manga koma muone akumuchotsa ku lingadzi akatero akumupitisa ku area 3 ku khoti iye ayi mupite ku dowa kenaka asintha mupite ku blantyre ku mzuzu and so forth kuyambira 2020 amanga anthu oposa 1000 koma palibe ndi mmodzi yemwe wapezeka olakwa chimwendo banda walemera modabwisa ndi billionaire ndalama wazitenga kuti nduna za mcp zambiri zapeza chuma modabwisa of course tikudziwa pali ena amene anali ndi chuma kale koma chithyola banda ndalama wazitenga kuti vitumbiko mumba analandira 1.2 billion ku cr20 sanamangidwe lero ma civil servant akufuna 44% increment akukhapidwa mawu mwake a vitumbiko mumba amenewa akuchoka ku capital hill ndikupita kukalimbana ndi amwenye akwakulu tiye ndinene zoona pulezidenti ameneyu simbusa koma ndi chigawenga choopsa poyamba anthu anakhapidwa ku mbowe pasimama enok chihana ankafuna kuphedwa ku parliament matayala anaphwetsedwa and now ma civil servant akhapidwa nthawi zonse zikachitika pulezidenti amene amabwera ndi kumanena kuti ayi sindikudziwa chilichonse posachedwa taona akuchotsa ntchito minister of trade sosten gwengwe akuti ndi amene amakweza zinthu iye sakudziwa ngati sukudziwa panga resign unalonjeza wekha kuti after 2 years upanga resign resign chifukwa sukudziwa kanthu